Olamulira Impi Biyeni ndimafuna ndikukumbutseni amalawi zimene amapanga atambwali akafuna kupanga chipongwe anthu. Ku Russia kunali bambo Yevgeny Prigozhin amene anayambana ndi president Putin amenewo anamwalira pa ngozi ya ndege koma atatamba ndi Putin zosasemphana ndi mmene anamwalirira Biyeni. Pa Mozambique pompapa anatisiya malemu Samora Machel pa ngozi ya ndege, anthu tinkati ndi chani? Ndi ngozi. Koma nthawi imeneyoyo nkuti atasemphana zichewa ndi anthu ena ake awiri atatu. Amvula zakale inu mukuzitani? Mukuzidziwa ndipo munditsatire bwinobwino. Biyeni pa 10 June chaka chathachi tamuluza koma tchimo limene analakwa Biyeni ndi kuwaika ena ake pa mpando. Ndikunena izi, ndikunena izi. Chifukwa choti Biyeni anayamba kuzunzidwa kuchokera tsiku limene a president amene akulamula panopo analumbira. Panopo panali Counsel Soko amene ndi lawyer wawo wa malemu Impi Biyeni. Anthu amene ankaganiziridwa analipo anthu 87. Koma timakhala ku court ndi Impi Biyeni. Zomvetsa chisoni kwambiri zikomo amene Impi Biyeni analandira ndikumakhala ku khothi kuchotsedwa pa unduna kupangidwa zipongwe zosiyanasiyana inu a Malawi mumaona amatokha kuti Impi Biyeni ali pomwepo koma osapangidwa recognize Zi, one typical example ndi function imene ka majekete ankapangisa ku Blantyre. Biyeni anali patipo, anali pomwepo koma osampanga recognize. Amayi ndi abambo ndizopweteka kwambiri, ndizowawa kwambiri. Uwu chabwino akuti inali ngozi Inde, chabwino, tiyeni titengeni zimenezozo. Koma lerolo, changu chachitika bwanji lerolo chokapitira ku Chikangawa? Bwanji nthawi imene ija sanapange changu iyayi? Apange lero changu chifukwa chani? Amalawi, lerolo kuononga ndalama zambirimbiri za ndalama zanu za misonkho, ndalama zanu zambiri za misonkho zatani? Zaonongeka. changu chimenechocho ndege itagwa sanathamange iyayi anayamba search mochedwa nthawi ngati zinozo atangopanganso search pang'ono nkumanena kuti iyayi tipume tidzayambaso mawa kuti akanakhala mwana wake wa Chikangawa akanapanga zimenezo no no no Ndufuna ndiwauze Chikangawa ifeyo sitiopa iyayi munapha saulosi mmodzi munapha saulosi mmodzi panopa masaulosi tikhalapo ambirimbiri and sitiopa kumangidwa iyayi sitiopa iyayi sitiopa kulipha iyayi no simungatipange chipongwepo kuike ndi pampando iyayi ndipo ndimafuna ndipereke warning kwa ka majekete Timadziwa kuti tsumbe chame unali in charge ndi iweyo unali in charge ndi iweyo ndipo tsumbe lijalo even mwana wake kunoko anathawa munkathawa chani munkathawa chani ngati muli clean ankathawa chani kunoko kunoko wakuba amathawa opanda omutani omuthamangitsa amayi ndi abambo ndimafuna ndikupempheni chimodzi amayi tonse tigwirizane chinthu chimodzi Tisapange reward anthu akupha iyayi. Tisapange reward anthu akuba iyayi. Tisapange reward a satana iyayi chifukwa a satana ntchito yake ndi kuba, kupha komanso kuononga. Amayi ndi abambo ndikanakhala ndi nthawi Ndikanakhala ndi nthawi, ndikanakanganula chimodzi chimodzi. Biyeni anapangidwa nkhanza zambiri including kufuna kupangidwa impeach. Chimakhala kuzunzika munthu amakhala akufinyika. Bwana president, bwana president ndikupemphani chinthu chimodzi. Chinthu choyambirira mukadzangolumbira, choyambirira muonetsetse kuti Iyiyi anaisewera iyiyi iyayi iyayi mukunama kwambiri mukunama iyi munatisewerayi munatisewerayi ndipo ndinapereka chitsanzo cha Yevgeny Prigozhin zimene anapangidwa iyi sinali ngozi iyayi. Siinali ngozi timadziwa olo mwana wang'ono amadziwa zoti Biyeni munachita kupha munaphela dala ndi maamene four ya nthawi ndi maamene four ya nthawi ndipeleke baloli zikomo kwambiri ambuye akudaliseni.